Bi ye alamisadon ye fevriye kalo tile mugan ni wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Bamako News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni se telimaw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛna Kulikorokaw fɛ yen nɔ olu ka bulonba n'o ye ayiwa maakɔrɔbulon ye jamana ɲɛmaaw ye a laɲini ka maakɔrɔbulon min jɔ an ka marabolo bɛɛ lajɛlen na an ka maakɔrɔw ye ani laada tigilamaw ayiwa ko Kulikoro ta o bɛna kurunbonkari Mali fangabulon ɲɛmaa fɛ n'o ye premier minisiri ye general de division abdulayi mayiga min bolodalen bɛ ka bila bi alamisa fevrier kalo tile mugan ni wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ halisa an bɛ to ni mali kunnafoniyaw ye kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko min ye e, taji feerela min bɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ ayiwa Totali awa ko o kɔni sanna ayiwa e, maa fɛ n'o y'an ka e, sɔrɔ bɔsɔbaa dɔ ye n'a tɔgɔ ye ko ɲangadu distribution compagnie ndc A jirala k'a fɔ k'ale de ye station total energy san i n'a fɔ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ cogoya min na. Jamana ɲɛmɔgɔ General d'armee Asimi Goyita ale ye e min ye donbolo dɔ kɛ e, Kulukoro e, bololabaarakɛlaw ye n'o ye u ka e, baarakɛ minɛnw ye ayiwa caman de don min dira Kulukorokaw ma a ka ayiwa dɛmɛ hukumu kɔnɔna na n'o ye Œuvre sociale présidentielle ye. An ka finitigi minnu bɛ yen nɔ n'u tɔgɔ ye ko brevet d'armes nimoro un ani nimoro deux awa minnu bɛ yen n'olu de bɛ ayiwa dɔnkili da an ka finitigiw ye n'o ye administration musique ye olu ka bɔli tun bilalen bɛ ka kununko araba kɔnɔ feburuye kalo tile mugan ni duuru san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ kalanso min n'o ye kalanso min bɛ e, senukaw fɛ yen nɔ a koɲɛ bɛɛ lajɛlen tun talen bɛ ka di e, min bɛ e, tali kɛ commissariat des armées ayiwa o ɲɛmaaba ma n'o ye général de brigade Umaru Yɔrɔ Sidibe ye. Ka kɛɲɛ ni AES jamana olu ka anniversaire san fila labɛn baaraw ye O bɛ eh, sen na Mali ka eh, minisiri kulu dɔw ani Niger taw eh, sera kununko araba fevriye kalo tile mugan ni duuru san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Burkina Faso ale faba kɔnɔna na yasa ka se ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ u kan ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan u ka nin san fila ɲagaliw la kumaɲɔgɔnya ninnu tun bɛ bolila o de kan. Nin wagati in na an bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye kɔdiwarikaw fɛ yen nɔ eh, ciɲɔgɔnna dɔ kɛra eh, sigiɲɔgɔnba dɔw ni eh, ɲɔgɔn cɛ n'o ye sigidalamaw ye awa a jirala k'a fɔ sifinnakaw de don u ka dugu min bɛ yen n'u u ko a ma ko Bakurubu bakurubu a filɛ nin ye gere mara la Cote d'Ivoire eh, jamana kɔnɔna na awa ko eh, maliden dɔw de ni eh, eh, sigidalama ninnu karila ɲɔgɔn na a jirala k'a fɔ ko min ye maa kelen ye o ni tora a la maa caman olu banana wa ko eh, so caman fana bɛ yen nɔ olu jenina min kɛra Cote d'Ivoire ale dugukolo sanfɛ ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn don nataw la